anthu ambiri akamamva mbiri ya john chilembwe amafuna atadziwa kumene kuli abale ake enieni kodi iyeyu analibe ana ngati anali nawo zidzukulu zake zili kuti mwachidule john chilembwe anabwera kuchokera ku america mchaka cha 1900 pamene amafika anabwera ndi mnzake mr landon cheek ameneyu anali black american amenenso anali mbusa atafika ku nyasaland kuno anayambisa tchalichi ndikumayendesera limodzi m'boma la chiradzulu patapita nthawi landon cheek anadyerera maso mpaka kukwatira mtsikana wina wotchedwa lakelo chilembwe mtsikana ameneyu anali mwana wa james brother weniweni wa john chilembwe pofika 1906 awiriwo anatengana ndikumakakhala ku america ngati banja. Kumeneko anakhazikika ndi kubereka ana. Anawo anawapasa zidzukulu ngakhalenso zidzukulutudzi. Pamene ndikunena pano, ku America kuli azimayi awiri odziwika bwino, Margaret Durham komanso Eloise Robson. onsewa ndi zidzukulu za lakelo chilembwe mwana wa james yemwenso anali big brother wa mbusa john chilembwe ambiri mukhoza kumadabwa kunena kuti kodi ubale wa james ndi john unali otani amenewatu anali munthu ndi mphwake munthu ndi mng'ono wake wamkulu anali james wang'ono anali john amayi amodzi tikukumbukira mu 1915 panali kagulu ka anthu kamene kanapita ku mandala shop mu mzinda wa blantyre kuti akabe mfuti amene ankatsogolera mishoni imeneyi anali james chilembwe komano sizinamuthere bwino atsamunda anamugwira ndi kumupha lakelo amene anapita ku amerikayo analinso ndi mlongo wake wotchedwa morris pamene mbusa john chilembwe ankasakidwa ndi atsamunda anatengana ndi mnyamata ameneyu ndikumathawa kuthawa kwake ankathawira mtunda wa ku mulanje koma mwatsoka asilikali anawaombera ndi kuwapha onse pamodzi pa mtsinje wa migowi dziwani kuti john chilembwe anasiya ana 4 panali emma wamkazi anamwalira ali mtsikana ameneyu sanasiye mwana aliyense panalinso silivia anakwatiwa ndithu ndikupeza banja lake mpaka anabereka ana mwana wake odziwika bwino wa silivia amatchedwa kuti grace chapunga zaka za mbuyomu analipo mpaka timamuona kulankhula mawailesi koma ndikunena pano anamwalira ngakhale ana ake samamvekera kuti ali kutiko grace chapunga ndi mmodzi yekhayo amene anali chidzukulu chenicheni chodziwika bwino cha mbusa john chilembwe nanga siyeyu anali mwana wa silivia silivia ndi mwana wa john chilembwe magazi enieni ndiye tikhoza kuona kuti grace chapunga ndi chidzukulu chenicheni chodziwika bwino cha john chilembwe koma mmene ndakuuzirani kale kunena kuti mbusa ameneyu anali ndi ana folo emma silivia donald komanso junior atamwalira mayi awo aida mu 1922 donald ndi junior ankaleredwa ndi dr alexander heatherwick mtsamunda wa pa blantyre mission mu 1931 donald anangosowa osaonekanso anthu anayesera kumusakasaka koma sanapezeke ena amakhulupirira kuti donald anapita ku america kukakhala ndi abale ake komabe zimenezi zilibe umboni nkhani yayikulu ndiyonena kuti mnyamata ameneyu anasowa mchaka cha 1931 kumene anapita kumene anafera ngakhalenso kumene anayikidwa sikumadziwika mpaka lero panalinso mwana wina john chilembwe jr ameneyu ambiri anamuona ndi maso mu nthawi ya mcp analipo ndithu ankapanga maganyu kugona ndi njala komanso banja lake linkakulukutika ndi umphawi junior anamwalira pa 3 february 1970 pa chipatala cha queen elizabeth ku blantyre maliro ake sanalemekezedwe ndi boma ndipo anaikidwa ngati galu zimenezi ndinafotokoza kale kunena kuti john chilembwe jr atamwalira pa 3 february 1970 a mcp sanalabadire anayikidwa ngati galu ndithu kuyikidwa m'bokosi lokhoma lokhoma ndi matabwa dziwani kuti kamuzu anali wansanje ankadana kwambiri ndi anthu otchuka kungoyambira abale ake a henry chipembere augustin bwanausi orton chirwa kanyama chiume komanso abale ake a john chilembwe onsewa samaloledwa kugwira ntchito m'boma akangowadziwa kuti akugwira ntchito m'boma amawachotsa kuwalanda chilichonse ndi kuwasiya pa umphawi tikukumbukira albert muwalo ataphedwa abale ake onse anachotsedwa ntchito m'boma ena analandidwa malo mabuku aku banki azichimwene ake anamangidwa detention without trial komanso ana ake anapangidwa bani kuti asazaphunzirenso sukulu zonse za kumalawi kuno zimenezitu sikuti zimachitika kunja zimachitika malawi momuno mu nthawi yakamuzu albert muwalo Focus Gwede atamangidwa abale awo onse anachotsedwa ntchito mboma analandidwa malo mafamu mabuku aku banki katundu komanso ana awo anapasidwa bani kunena kuti ana amenewa a Focus Gwede komanso Albert Muwalo asadzapite ku sukulu ina iliyonse kuyambira primary secondary mpaka ku university azifa ngati kuli kumalawi kuno uyunso john chilembwe junior kamuzu atadziwa kuti anali mwana weniweni wa chilembwe anaonesesa kuti asapeze chuma amalawi asamudziwe mpaka anamwalira mu umphawi mchaka cha 1970 anthu ambiri amakhala odabwa kunena kuti ndi chifukwa chani mbiri ya john chilembwe ili yopindika sinafufuzidwe bwinobwino kodi zinakhala choncho chifukwa chani yankho lake mukafufuza bwinobwino ndilosavuta boma la mcp linalibe chidwi choti lifufuze kumene kuli achibale enieni ambusa ameneyu sikuti samadziwa kumene ali amadziwa ndithu koma amachita mwadala ngati njira imodzi yofuna kufufuta mbiri ya john chilembwe akuluakulu mu nthawi ya ulamuliro wa kamuzu inuyo kungotchula dzina la henry chipembere augustine bwanausi orton chirwa kapena john chilembwe apolisi amakumangani unyolo kukakutsekerani ku ndende detention without trial komanso mukachita chibwana amakuponyani kung'ona kapena kukunyongani kodi albert muwalo anamunyonga chifukwa chani china mwa zifukwa zimene anamnyongera albert muwalo anapezeka ndi chikutiro cha buku la animal farm komanso anapezeka ndi zithunzi za henry chipembere basi mlandu unakwanatu anamutenga ndikukamunyonga ku zomba pamene ndikufotokoza zimenezi ena akumadzifunsa kunena kuti kodi kumalawi kuno kulibe kwa abale ake enieni a john chilembwe mbumba yeniyeni ya chilembwe inathawira ku zomba mchaka cha 1915 mukapita kwa ta chikowi kuli midzi iwiri chikapa komanso mperule village ambiri mwa anthu amene amapezeka kumeneko ndi mbumba yeniyeni ya john chilembwe kodi anthu amenewa anapezeka bwanji ku zomba 1915 john chilembwe ataukira atsamunda ndi kudula mutu wa jarvis livingstone anthu ambiri anathawira madera akutali ena ku mulanje ena ku thyolo ena ku zomba izizi zimachitika chifukwa chonena kuti atsamunda anapita ku chiradzulu kumeneko ku pim ndi kumasaka anthu onse amene anali partner ndi john chilembwe ndi ambiri mudzi wonse pafupifupi mudzi wonse anathawa kuopa kuphedwa komanso kumangidwa ndi atsamunda zimenezi ndi zimenenso zinachititsa kuti abale ambiri a chilembwe athawire kudera limeneli la zomba kuchiradzulu kwa ta mpama kuli a group village kumitete amene ajanso ndi mbumba ya mbusa ameneyo ku ndirande kuli mr wilson kudemera a zaka 58 amagwira ntchito ngati pota ku blantyre city mayi ake amkulu ameneyo anali esnat mlongo wake wa john chilembwe komanso abambo ake anali cook wa chilembwe mr isaac chambo mbumba ina ya mbusayo imapezeka ku pim kumweko komabe amalawi ambiri chimene amafuna ndi kudziwa zidzukulu zenizeni za mbusa ameneyo kodi ana grace chapunga ali kuti nanga ana john chilembwe junior alipo kodi donald amene anasowa 1931 anapitadi ku america aboma akuyenera kumafufuza zinthu ngati zimenezi osati kusintha mayina a zipatala ndi zinthu zopanda ntchito kumasintha mayina a zinthu chifukwa chipatala cha phalombe anamanga si chakwera akuluakulu sizingatheke kuti boma lilipoli lisinthe history just because akuba zitukuko za nzawo timanena nthawi zonse kunena kuti if someone want to score a point in politics akuyena amange zinthu zake kuti ntchito za manja ziwachitire umboni ndikupatsa chitsanzo a dpp anakoza msewu wochoka ku blantyre kukafika ku zomba Atamaliza, anawupasa dzina kukhala John Chilembwe Highway. A DPP omwewo anamanganso nsewu wina kuchoka ku Nguludi kudzera ku PIM kukafika ku Chiradzulu boma. Anawupasanso dzina kukhala Chilembwe Road. A DPP omwewo anamanganso Technical College imene anayipasa dzina kukhala Aida Chilembwe Community College. Koma inuyo ngati Amalawi, taonani zimene zachitika masiku apitawa. Chakwera samene anamanga chipatala cha Phalombe ndi chifukwa chani akusintha dzina kukhala John Chilembwe Hospital. Pamene tikunena pano walamulira zaka 4, tikunena pano akulowa chaka cha namba 4. Boma lake labweretsa njala m'dziko muno mpaka mabungwe akunja alowererapo nkumagawa chimanga m'maderamu. iyeyo pamene timamvotera tinampasa teremu zaka 5 akuyenera akwaniritse zimene amalonjeza chifukwa zimene amalonjeza zija amalonjeza kuti akwaniritsa mu zaka 5 koma chiyambire chilowere mboma amangoti amalawi tikukonza zinthu tikukonza zinthu mabiliyoni akubedwa tikukonza zinthu akugula fetereza kwa madobadoba mukukonza zinthu mukuzikonza motani njala ikungobwera fetereza anthu sakulandira what is that mmalo moti apitise chimanga kuma admarc aku phalombe akusintha dzina la chipatala kukhala john chilembwe hospital mp waku chiradzulu akudandaula kuti bwana kunotu kuli njala mubwese chimanga anduna achimwendo banda akumuyankha ona kuti ayi njala wabwesa si chakwera koma ndi mavenda izizi zimene tikuziona lerozi ndi zomwe zija zimene amachita kamuzu analephera kupanga chitukuko cholozeka mu zaka 31 ndipo ankangokhalira kusintha mayina zitukuko za geoffrey colby anazitembenuza nkukhala za mcp masitima anjanji makampani ngati lever brothers ma secondary school dedza secondary school blantyre secondary school zipatala zapamwamba ngati zomba central hospital queen elizabeth central hospital parliament building kuzomba rangeley stadium ku blantyre ma add mikolongwe veterinary nyumba zambiri za polisi zimene mumaziona ku zomba ngakhale ku blantyre ku limbe kuonjeza pamenepo chikangawa forest ndi zina zambiri zinabwera kumalawi kuno ndi atsamunda ngati geoffrey colby koma mcp imatinamiza kuti ndi zitukuko za kamuzu banda ineyo ndikufunseni amene munaphunzira sukulu zakalekale kamuzutu mu silabasi yake amabisa dzina limeneli geoffrey kobe sanafune kuti anthu alidziwe chifukwa amadziwa kuti anthu akalidziwa ndiye kuti akhala akulikiliki kufufuza kuti kodi geoffrey kobe ndi ndani chifukwa choti sanafune kuti anthu adziwe amene anamanga kamuzu stadium imene chichiri stadium sanafune kuti anthu adziwe amene anamanga sanafune kuti anthu adziwe amene anapanga chileka airport sanafune kuti anthu adziwe amene anapanga queen elizabeth central hospital komanso zomba central hospital sanafune kuti anthu adziwe ndi chifukwa chake amabisa dzina limeneli la geoffrey kobe leronso tikuona chakwera walephera kuyendetsa dziko walephera kutukula dziko la malawi mu zaka 4 ndiye chimene waganiza ndi choti ayambe kusintha mayina asinthe dzina la phalombe chitukuko cha profesa peter mutharika ndi kuyika kukhala john chilembwe hospital zonsezi akuchita dala chifukwa akufuna ana akutsogoloku ikamadzafika 2050 2040 asadziwe amene anapanga chitukuko chimenechi